Bwampini mutu 5 Nkhondo Zinthu zonse zimayenda monga momwe adazipangira. Zonse zimayamba ndi kutha. Munthu akabadwa amangochita zomwe adamulembera, kaya ndi tsoka kaya ndi mwayi. Zonsezo amangokumana nazo, azifune kaya asazifune. M'momwemo, namadanitsa ali kumadzi kukachapa ndi anamwali ake, adaona chinthu choyenda pamadzi chikubwera. Pochiyang'anitsitsa, adaona kuti ni ngalawa yaikulu. Atayang'anitsitsabe, adaona kuti mudali anyamata ndi anthu akuluakulu. Ngalawa itakocheza pa gombe, mkulu wa onse adatuluka ndi zankhondo, namfunsa ngati atsikanawo adali kudziwa kumene kunali kukhala mfumu ina Ndaziona, mphwake wa Zimeze, mfumu ya Angitau. Pamenepo Namadanitsa adadzuka ndi kuyamba kumulonjera mlendoyo ndi anzake ena onse. Kenaka adafotokoza kuti Ndaziona adali kukhala kumtunda kwenikweni kwa Nile, pamfupi ndi nyanja, Zimeze, mkulu wake, anali kukhala cha m'munsi mwake, Namadanitsa adapitiriza kufotokoza kuti pamene mwaimapo ndi pafupi ndi nyumba ya mfumu, imene simungayione chifukwa yabisika ndi mitengoyi. Mukafuna kukaona mfumuyo, ine mkazi wake Namadanitsa, Ndikuperekezani ngati palibe choletsa.
Pomva dzina la Namadanitsa, Litsipa adathunthumira ndi chimwemwe, nanyevula pang'ono nati.
Poti ndaona kumeneko kukhala ngati nkopitika ndi ngalawayi, talowani momuno ndi alezi anuwa kuti tifulumire. Chifukwa tikufuna tiyende mwansanga. Mwansangansanga adanong'oneza malinyero wamkulu kuti asapitenso kunyumba kwawo. Chosadziwa, mtsikana mmodzi sadalowe nawo adangobisala. Poona kuti ngalawa ikuthamanga pamadzi ulendo wakwawo, mtsikana uja adakuwa ndi kulira mokweza ngati lipenga. Anthu adabwera kudzaona. Koma adapeza litsipa atapita kale. Ali pafupinso kufika kwawo. Agangire poyendetsa ngalawa adali wopambana. Amayi a Namadanitsa abedwa ndi Agangire.
Adatero pouza anthu onse. Ndaziona atamva zimenezo zidamzula moyo. Sadathe kulira kapena kuyankhula. Atapeza nzeru, adasonkhanitsa anthu ake, nawafotokozera kuti mwa zolengedwa zonse, iye Ndaziona adalibe mnzake. Kameneka kadali kachiwiri kupeza milandu yotere. Sabata yatha, mwana wake wachisamba adampeza mikango itaphangirana. Kodi zimenezi zidali zotani? Adatuma anthu asanu pa hatchi kukauza mkulu wake Zimeze ndi kumdziwitsa kuti Gangire wamema nkhondo ya Angitau pomubera mkazi wake Namadanitsa. Ndaziona atamva zimenezo zidamzula moyo. Sadathe kulira kapena kuyankhula. Atapeza nzeru adasonkhanitsa anthu ake nawafotokozera kuti mwa zolengedwa zonse iye Ndaziona adalibe mnzake. Kameneka kadali kachiwiri kupeza milandu yotere. Sabata yatha, mwana wake wachisamba adampeza mikango itaphangirana. Kodi zimenezi zidali zotani? Adatuma anthu asanu pa hatchi kukauza mkulu wake Zimeze ndi kumdziwitsa kuti Gangire wamema nkhondo ya Angitau pomubera mkazi wake Namadanitsa. Iye yemwe adauza amisiri wokonza ngalawa kuti akonzeke, adauzanso mulumuzana wake wankhondo kuti asonkhanitse anyamata amagazi ndi kuwapatsa zida zankhondo. Mkulu wakenso atamva, adachita chimodzimodzi. Posakhalitsa adatulukira ndi ngalawa zake zankhondo. Gangire wamkulu atamva zimene mwana wake adachitira Zimeze pomubera mlamu wake, adadziwiratu kuti nkhondo ikubwera. Adauza Kazione, mkulu wankhondo kuti akonzeke, chifukwa padalibenso chibwana. Tsiku loti mawa ndi nkhondo, anthu amaso adaona kumwamba mbalame zikuluzikulu zikumenyana ndi kusosolana nthenga. Mbamba adaimba malipenga ake ndi kumenya ng'oma zake. Gulugulu! Sachokeka adadzadza ndi mabingu ndi zing'aning'ani. Ku dziko la Agangire kudali bwalo lobulika bwino lomwe pamachitikira masewera a mitundumitundu. Kalekale makolo omwe adaponyerapo nkhondo adafika ndi kudzaza. Kutheradi, Tinjiwa ndi anthu ake adagawikana. Ena adafuna kuthandiza Angitau, ena Agangire. Mitima ya anthu onse idagunda mopitiriza. Nthumanzi idagwira aliyense. Bwampini, kazembe wamkulu wa Angitau onse, ali pa hatchi, adatsogolera ankhondo onse a Angitau. Kazione naye adachita chimodzimodzi. Maliro, zilonda, kulira, njala, nkhawa zidadzadza ponseponse pa dziko la Sachokeka. Phokoso la mikondo, zibonga, mauta ndi nyakhwa zidagonthetsa makutu a anthu. Pherera, kazembe wachiwiri wa Chingitau, adasakaza Agangire kwabasi. kumangowapha ngati dzowe, iye chibadwire chake, mpeni, mkondo, muvi sizidathe kulowa m'chikopa chake. Chifukwa cha ichi adangopita dala pakati pa amaliwongo, omwe amaponya mipeni, mikondo, mivi, koma osabaidwa. Naye Kazione, amene adali mwana waching'aning'ani chifukwa atate ake Chokhola, amene adagona ndi mzimu tsiku lina, ngakhale adali mkazi wa mwini, nayenso adasakaza Angitawu. Utwa, mwana wamng'ono wa Gangire, nayenso adapambana koopsa. Munthu wamtali, wathupi, wodziwa kulewa ndi kuponya, adachitadi zachimuna. Mitembo ya anthu akufa pambali zonse idakanika kukwiriridwa. Afisi ndi nyama zankhuli zonse zidachitadi chaka. Mbalame zolusa monga ngwangwa zidapeza chajira. Zimeze adavutika m'moyo poona mwana wa mchemwali wake Saopa. Atabayidwa m'mimba ndi mkondo wa Kazione, adaponya mivi ingapo kuti alase mdaniyo, koma mivi inkangodya dothi. Ina idalasa Agangire ena. Saopa adafa adakali mbeta yachimuna, akadali m'bwalo. Pherera atalusa kwambiri, adathamanga pakati pa Agangire. Poona maponyedwe ake osaphonya ndi osapherereka, ankhondo adamwazika. Poona zimenezo, Utwa adadzipereka nafuna kumenyana mikondo yokhayokha, iye ndi Pherera. Pamenepo pakadakhala ngozi. Pherera, amene chida chilichonse sankaopsedwa nacho, adamugudikira mnzakeyo ndi kumponyera mkondo. Nthawi yomweyo padagwa mdima. Mkondowo udamenya chikopa cha Ching'aning'ani, amene adafuna kupulumutsa Utwa. Chifukwa cha mphamvu za Pherera, mkondowo udakalowa m'matumbo nutulukira, komabe Utwa adagwa ndi mpemera, osabayidwa chifukwa cha Ching'aning'ani. Malipenga adalira, chifukwa kudali kutada. Anthu onse ankhondo adapita ku zithantho zawo. Nthawi ya usiku adapeza nthawi yoyikira maliro, ndi kupereka nsembe kwa akufa. Kutacha, mitima idada nkhawa bii! Ankhondo adakumananso. Kho! Kho! Thwe! Thwe! Mayo! Phokonso lidamvekanso ponseponse. Bwampini ndi nzeru zake zopambana adaonetsa kukula kwa umisiri wake wa nkhondo. Atapangana ndi Pherera, ku bwalo la nkhondo kudapita anthu ochepa achingitau. Pompo Utwa ndi Kazione adapusitsidwa, naganiza kuti Angitau kugonja kwao kudali tsikulo, osatinso lina. Koma iwo sadamudziwe Bwampini. Iye adapanga chihatchi chosema, chachikulu. Ankhondo ambiri adalowa m'menemo. Ulendo wa Zimeze, Ndaziona, Chamuna ndi ankhondo ena onse otchuka. Ankhondo ena adachiyendetsa chihatchi pakati pa usiku mpaka pafupi ndi chipata cha mzinda waukulu wa Gangire. Huwa, podzuka Agangire adapeza chihatchi chokongola, chosema, nazizwa nacho kwambiri. Akazi, ana, nkhalamba ndi amuna onse odwala amene adakhala ku nkhondo adachiyang'anitsitsa kwabasi kuchita nacho chidwi. Adachikankha nachilowetsa mu mzinda wao, naganiza kuti mwina iyi inali mphatso yachipepeso yochokera kwa Angitau. Namadanitsa nayenso adabwera, nachiyang'anitsitsa, atachiwona, iye adauza agangire kuti mudali anthu mkatimo, koma adamtsutsa, namseka, iye adayesetsa kuyankhula zambiri zofuna kuseketsa mkatimo, koma adalephera. Agangire atachiyang'anitsitsa chinthu chachilendocho ndi kutopa nacho, adachoka ndi kupita kwawo, Usiku, anthu onse atachoka nakagona, Bwampini adauza ankhondo aja kuti atuluke. Onse adatuluka ndi kumenya nkhondo yakabisalira mpaka kutsegula zipata za mzinda. Ankhondo ena achingitau adalowa natentha Huwa, nagwira mfumu Gangire, napha amuna onse mumzinda ndi nkhalamba zomwe, koma atsikana ndi ntchembere zachitsikana zidatengedwa. Utwa ndi Kazione adadodoma ndi umambala wa Bwampini adangodzipereka ndipo nkhondo idathera pompo. Awiriwa sadaphedwe. Zimeze atatenga chuma cha Huwa ndi atsikana omwe, adalamula ankhondo ake kuti asonkhane. Adachita chaka choti agonjetse Agangire napereka nsembe zothokoza azimu, makamaka a Ndomondo, amene adathandizadi kopambana kulira akufa. Kenaka adalamula ulendo wobwerera kunyumba. Anthu obwerera kunyumba adali ochepa. Mwa ngalawa makumi asanu zomwe zidabwerera, makumi atatu adadzadza ndi anthu amoyo, chuma cha Huwa, ndi atsikana achigangire.